Fáilte romhat isteach chuig clár eile de chuid na sraithe seo Deiseanna Duitse. Is mise Derek O'Brien, Riarthóir Acadúil le Coláiste na hÉireann, Gaelchultúr, agus is mise a bheidh ag cur na gceisteanna ar aoi na hoíche anocht, Seán Hade, Ceann Aonad na Gaeilge i gComhairle an Aontais Eorpaigh. Tá míle fáilte romhat, a Sheáin. Go raibh míle maith agat, Derek, agus tá sé deas bheith anso ag labhairt leat anois. agus go raibh maith agat as a bheith linn. So an sprioc atá leis na cláracha seo ná an pobal a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge agus daoine a spreagadh le feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga chun gur féidir leo na deiseanna sin a thapú. I ngach clár, labhraím féin nó mo chomhghleacaí Éamonn Ó Dónaill le daoine atá ag obair i bpost ina bhfuil an bhéim ar an teanga scríofa agus ar chruinneas gramadaí. agus an sprioc atá againn ná léargas a thabhairt ar na deiseanna fostaíochta ar fáil dóibhsan a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu. So arís, tá mé an-bhuíoch duit, a Sheáin, as a bheith ar fáil dúinn tráthnóna. So, ar dtús, ar mhiste leat cur síos a thabhairt dúinn ar do phost féin? Cé mhéad bliain tá tú ag obair mar Cheann Aonaid agus céard go díreach a dhéanann tú agus tú i mbun na hoibre sin? Bhuel, táimse ag obair don Aontas Eorpach anois ó 2008 so beagnach dhá bhliain déag anois. Níor thosnaigh mé amach mar Cheann Aonaid, thosnaíos amach in dhá mhíle is a hocht mar aistritheoir. Táimse ag obair faoi láthair in sa Bhruiséil ach nuair a thosnaigh mé amach bhíos ag obair thíos i Lucsamburg in áit darb ainm an Lárionad Aistriúcháin. Ní bheadh mórán daoine ar an eolas faoin áit sin mar is áit saghas leathphríobháideach nó semi-state atá ann. Is cuid den Choimisiún é, den Choimisiún Eorpach é ó thaobh an riaracháin de ach tá difríocht ann sa chaoi is go bhfuil an lárionad ceaptha a bheith á mhaoiniú féin agus ag tuilleamh airgid as na haistriúcháin agus as an obair a chuirtear ar fáil do d'institiúidí agus do ghníomhaireachtaí agus do chomhlachtaí de chuid an Aontais agus sin conas a dhéantar an obair. So chaitheas bliain go leith thíos ansan idir 2008 agus 2010 ag obair mar aistritheoir. Ag an am san ní raibh aon aistritheoir eile ann don Ghaeilge rud a chruthaigh fadhbanna ann féin. Mar ní raibh aon duine ann chun labhairt faoi chúrsaí stíle, faoi chúrsaí teicneolaíochta, faoi chúrsaí téarmaíochta agus mar sin de. Agus ar ndóigh, dúshlán eile a bhí ann, ní raibh aon duine ann chun súil a chaitheamh ar mo chuid oibre chun cabhrú liomsa an obair is fearr agus is féidir a chur ar fáil. Ach ar aon nós, bhíos lán sásta leis an jab ag an am. Post sealadach a bhí ann, conradh sealadach a bhí agam ar dtús. Agus ansan in 2009, ag deireadh 2009, do bhí comórtas oscailte ann chun ceann aonaid a a cheapadh in sa Choimisiún Eorpach agus insa Chomhairle Eorpach agus an t-aon chomórtas a bhí ann chun an dá phost a líonadh. So chuireas isteach ar an gcomórtas san, ní raibh fhios agam cá gcríochnóinn nó fiú an n-éireodh liom sa gcomórtas ach sa deireadh d'éirigh liom féin agus le comhghleacaí amháin agus roghnaíodh an bheirt againn ag an deireadh thiar thall in 2010. agus ceapadh leaid amháin ó Thír Chonaill sa Choimisiún agus ceapadh mé féin sa Chomhairle Eorpach. So sin conas a chríochnaigh mé suas insa Bhruiséil in 2010. Ó thaobh na hoibre laethúla de, ní déarfainn go bhfuil an méid sin éagsúlachtaí ann ó lá go lá ach d'fhéadfá a bheith ag plé le cúrsaí riaracháin lá amháin, cúrsaí aistriúcháin lá eile, cúrsaí buiséid agus pleanála lá eile. So tá tá éagsúlacht go pointe ann ach ar an iomlán ní bhíonn an méid sin athraithe ann ó thaobh ón taobh laethúil de. Go breá. Agus díreach a bheith le blas a fháil ar do chúlra oideachais, chuaigh tú féin ar ais chun na hollscoile agus tú b'fhéidir níos sine ná an gnáthmhac léinn. An raibh sé sin dúshlánach? Do bhí agus ní raibh mar, ok, bhíos sna tríochaidí nuair a rinne mé an cinneadh sin filleadh ar ais ar an ollscoil. Bhíos pósta agus bhí triúr páistí agam freisin agus bhíos ag obair go lánaimseartha i rith an lae. So rinne mé cinneadh cúrsa oíche a dhéanamh i gColáiste na hOllscoile in Belfield. Ach do bhí dúshláin ann ach ag an am céanna mise a rinne an cinneadh sin chun filleadh ar ais ar an timpeallacht sin, timpeallacht na scolaíochta. So do bhí spreagadh ann freisin agus bhí níos mó spreagadh ná dúshláin ann so ag an deireadh thiar thall do bhí sé taithneamhach agus ar bhealach do bhí sé éasca filleadh ar ais ar an ollscoil mar mé féin a rinne an cinneadh gníomhach san tabhairt faoin ollscolaíocht ag an bpointe sin i mo shaol.
Agus roghnaigh tú an Fhraincis agus an Ghearmáinis an ea, sin é? Sin é go díreach yeah do bhí Go mbeidh scéal ar éirigh leat b'fhéidir, ar éirigh leat caighdeán maith a bhaint amach sa dá theanga sin le linn do chéime nó ar tháinig sé sin b'fhéidir cúpla bliain ina dhiaidh? Nó bhuel sea, do bhí suim agam i gcónaí i dteangacha go ginearálta agus ag an bpointe sin sna tríocha, nuair a bhí mé sna tríochaidí do bhíos tar éis a bheith san arm le b'fhéidir 14 bliana, 15 bliana anuas agus do bhí tréimhsí caite agam thar lear ag obair le saighdiúirí eachtrannacha in áiteanna cosúil leis an Liobáin agus ar oileán na Cipire agus do bhí deiseanna agamsa feabhas a chur ar mo chuid scileanna sa Ghearmáinis agus sa Fhraincis i rith an ama san. Agus cé go raibh níos mó suime agamsa i saol na Gaeilge ag an bpointe sin, ó thaobh an airm agus ón taobh gairmiúil de, do bhí sé níos tarraingtí don arm duine a chur ar ais chuig an ollscoil chun tabhairt faoin nGearmáinis agus faoin bhFraincis seachas faoin nGaeilge mar do bhí buaint phraiticiúil ann dos na teangacha san ó thaobh ó thaobh na gairme de. mar do bhí sé níos úsáidí go mbeadh duine ábalta feidhmiú trí mheán na Fraincise agus trí mheán na Gearmáinise seachas trí mheán na Gaeilge amháin. Bhí neart daoine a raibh an Ghaeilge acu san arm ach ní raibh an méid sin daoine a raibh an Fhraincis ná an Ghearmáinis ná teangacha nua eile cosúil leis sin. Is dóigh nach bhfuil scéal mar do cheannsa ag mórán aistritheoirí eile san Eoraip. Sin an-spéisiúil ar fad. Agus abair, go leor daoine a bheas ag breathnú ar na cúrsaí seo, ar, bhuel, daoine a bheas ag iarraidh kind of barrfheabhas a chur ar a gcuid scileanna Gaeilge, gach seans go bhfuil post lánaimseartha acu cheana féin. So, conas a d'éirigh leatsa agus tú ag obair go lánaimseartha agus ag tabhairt faoi chúrsa ag an am céanna? An mbeadh aon mholtaí agat faoin gcaoi is fearr le tabhairt faoin dá rud sin?
Bhuel, chabhraigh sé go mór liomsa go raibh ceardlanna sna teangacha san i gColáiste na hOllscoile ag an am so do bhí an-bhéim ar an teanga labhartha ar an gcúrsa Fraincise agus ar an gcúrsa Gearmáinise. Chomh maith leis sin, rinne mé bliain amháin ag tús an chúrsa sa Ghaeilge freisin. Éamonn a bhí i mbun na gceardlann ins an ollscoil ag an am agus do bhí an-bhéim ar fad ar an teanga labhartha ansan agus ar chruinneas sa teanga labhartha. Ó thaobh cruinneas sa teanga scríofa de, tá sé an-tábhachtach go mbíonn an duine ag léamh agus ag scríobh i gcónaí más féidir, ach ag léamh go háirithe. Tá neart ábhar le léamh, bíodh úrscéalta nó leabhar. gramadaí nó leabhar eile den chineál sin ach tá sé an-tábhachtach a bheith ag léamh i gcónaí chun feabhas a chur ar an teanga scríofa.
Cinnte. Agus b'fhéidir just le filleadh ar Aonad na Gaeilge san Eoraip feadh soicind, a Sheáin, bhfuil mórán daoine eile ag obair leat anois san aonad sin? Tá níos mó daoine ag obair ann anois ná mar a bhí ariamh. Díreach chun an scéal a mhíniú píosa do dhaoine atá ag féachaint nó ag éisteacht linn. Tá aonad Gaeilge ann i Lucsamburg agus sa Bhruiséil, eh, sa Pharlaimint, sa Choimisiún agus eh, sa Chomhairle agus tá siad go léir ag méadú an t-am ar fad. Eh, Táimse ag obair mar a dúirt tú féin i gComhairle an Aontais Eorpaigh em, agus faoi láthair tá 20 aistritheoir ag obair liom. agus tá seisear cúntóir teangan ag obair liom agus dá mbeadh aonad iomlán ann bheadh ceithre aistritheoir is fiche agus ochtar cúntóir teangan ann. So táimid beagnach ann. Mar a tharlaíonn tá beirt aistritheoir eile ag teacht chugainn ag tús na míosa seo chugainn so ina dhiaidh sin ní bheidh ach beirt aistritheoir eile de dhíth orainn chun go mbeadh aonad iomlán againn. Tá na hinstitiúidí eile difriúil ó thaobh líon na foirne de. In sa Choimisiún, mar shampla, tá, nílimse iomlán cinnte ach bheadh idir 45 agus 60 aistritheoir de dhíth sa Choimisiún toisc go bhfuil an tAonad níos mó. Ach tá siadsan i mbun cúrsaí earcaíochta faoi láthair freisin agus tá siad ag iarraidh aonad iomlán a bhunú ar, ar an dul céanna leis an gCoimisiún, eh, leis an gComhairle agus leis an mm. bParlaimint. Um, Díreach faoi láthair sa Bhruiséil idir idir an Coimisiún agus an Chomhairle déarfainn go bhfuil thart ar b'fhéidir 50 aistritheoir ag obair ann agus okay. b'fhéidir deichniúr nó cúig chúntóir teangan déag faoi láthair. Tá a fhios agam go bhfuil an Coimisiún ar tí 18 nó 20 aistritheoir sa bhreis a earcú idir seo agus mí Dheireadh Fómhair, so beidh méadú suntasach ag teacht ar líon na ndaoine a bhfuil an teanga acu sa Bhruiséil ar aon nós idir seo agus deireadh na bliana. Níl deireadh leis ach oiread, tá níos mó daoine de dhíth i gcónaí sa dá áit, i Lucsamburg agus sa Bhruiséil, ach tá méadú ag teacht ar an scéal ar fad agus, Leanfaidh sé sin ar aghaidh go dtí deireadh na bliana 2021 nuair atá an maolú ceapaithe teacht chun deiridh, an maolú teangeolaíoch. Cinnte.
Agus díreach do éinne atá tar éis logáil isteach anseo tá tú ag féachaint ar An Deis Duitse ar Facebook Live, is mise Derek O'Brien agus is é Seán Hade, Ceann Aonad na Gaeilge i gComhairle an Aontais Eorpaigh, aoi na seachtaine seo. Agus má tá ceisteanna agat do Sheán, is féidir iad a chur sa bhosca sa bhosca tráchtanna ansin am ar bith agus an craoladh seo ar siúl agus i ndiaidh seo beidh tú in ann breathnú siar air freisin beidh sé ar fáil ar na cuntais ar fad atá ag Gaelchultúr. Mar sin a Sheáin luaigh tú na deiseanna sin atá ag teacht chun cinn san Eoraip cad iad na scileanna atá riachtanach i gcás an duine a bhíonns ag obair mar aistritheoir san Aontas Eorpach?
B'fhéidir nach dtuigeann daoine go bhfuil cúpla gairm i gceist leis. Ins an áit ina bhfuilimse féin tá dlí-aistritheoirí, sin dlíodóirí a bhfuil leibhéal áirithe sa teanga acu agus atá ábalta reachtaíocht a aistriú go dtí an leibhéal is riachtanach. Ina dhiaidh sin tá aistritheoirí a aistríonn rudaí, bhuel, aistríonn siad reachtaíocht na hEorpa freisin ach aistríonn siad ábhar eile ábhar don idirlíon, ábhar don phobal, ábhar ginearálta agus tá cúntóirí teanga ann freisin atá ceaptha cabhrú leis na haistritheoirí leis an taobh teicniúil de. So tá ardscileanna teicniúla ag teastáil ó na cúntóirí teanga, go háirithe i bpacáistí ríomhaistriúcháin cosúil le Studio nó Trados nó na bogearraí a chabhraíonn leis na haistritheoirí a seandoiciméidí a úsáid ins na cuimhní leictreonacha mar shampla. So tá na cúntóirí an-thábhachtach ón taobh teicniúil de. Ó thaobh na n-aistritheoirí de, tá sé an-thábhachtach go mbeadh ardchaighdeán acu sa teanga scríofa, ardchumas acu sa ghramadach, go mbeadh siad ábalta na pacáistí leictreonacha a úsáid mar Déantar gach rud ar ríomhairí anois. Ní dhéantar aon rud ar le peann agus pár a thuilleadh. Tá na laethanta sin thart. Ní mór a bheith ábalta na ríomhairí a úsáid chun na doiciméid a aistriú. Cuirtear oiliúint ar fáil ar ndóigh ach tá sé an-thábhachtach go mbíonn daoine ábalta na ríomhairí agus na pacáistí, na bogearraí a úsáid freisin. Chomh maith leis sin, I bprionsabal, ní, bhuel, tá aistritheoir ceaptha a bheith ábalta aistriú ó ar a laghad dhá theanga go dtí an phríomhtheanga. I gcás na Gaeilge, sé, sí an phríomhtheanga an Ghaeilge agus de ghnáth bíonn daoine ábalta aistriú ón bhFraincis agus ón mBéarla go Gaeilge. Daoine eile, aistríonn siad ón nGearmáinis nó ón Ollainnis ach I bprionsabal, ba cheart go mbeadh aistritheoir ábalta aistriú ó, ar a laghad, dhá theanga go dtí príomhtheanga an aonaid.
Sin an chéad cheist eile a bhí agam, mar a tharlaíonn sé, mar is minic a deireann siad nach bhfuil, go bhfuil spéis acu post a fháil san AE ach nach bhfuil an tríú teanga acu. So, an bac mór é sin nó an bhfuil deiseanna ar fáil dóibh siúd freisin? No, tá deiseanna ar fáil dóibh siúd freisin. An bac nó an constachas is mó atá ann do dhaoine nach bhfuil an tríú teanga acu, ní féidir post buan a fháilt gan an tríú teanga. So chun teacht tríd an gnáth chomórtas chun post buan a fháilt, ní mór go mbeadh Béarla agus Spáinnis nó Béarla agus Fraincis nó Béarla agus teanga oifigiúil eile de chuid an Aontais chomh maith leis an nGaeilge. ach chun post sealadach a fháilt, cosúil leis an bpost a bhí agam féin nuair a thosnaigh mé amach i Lucsamburg, níl ag teastáil ach an phríomhtheanga, an Ghaeilge, agus teanga amháin agus, mar is eol duit féin, i gcás na nÉireannach, is é an Béarla an teanga eile oifigiúil a bhíonn ag daoine de ghnáth. So, tá deiseanna ann do dhaoine teacht ar phost sealadach ar dtús. Cuirtear oiliúint ar dhaoine, bíonn cúrsaí ar fáil i gcónaí insa tríú teanga chun go mbeadh deis ag daoine an tríú teanga a fhoghlaim agus iad i mbun oibre go sealadach agus iad á n-ullmhú féin don chomórtas chun post buan a fháilt. So, ní hé go bhfágtar faoin duine féin an tríú teanga a ghnóthú dó féin nó di féin. Cuirtear cúrsaí ar fáil i gcónaí, de ghnáth i bhFraincis, mar is í an Fhraincis agus an Béarla na teangacha is coitianta a úsáidtear sna seirbhísí go léir, sna hinstitiúidí go léir. So tá deiseanna ann gan aon amhras. Agus ar bhealach is maith an rud é mar ligeann sé do dhaoine atá idir dhá chomhairle, an bhfuil an cineál sin jab uathu go fadtéarmach, Tugann sé deis dóibh dul i mbun an jab agus conradh sealadach acu ar feadh ceithre bliana nó sé bliana chun go go bhfeicfidh siad an bhfuil an jab sin uathu sa bhfadtéarma nó sa mheántéarma fiú. I mo chás féin do bhí conradh ceithre bliana agam ar dtús i Lucsamburg ach mar a tharlaíonn, ansan fuaireas jab buan idir an dá linn. Ach san áit ina bhfuilimse faoi láthair, de ghnáth bheadh conradh sé bliana ag an duine ar bhonn sealadach sula mbeadh orthu fágáil, mar tar éis sé bliana ní féidir leanúint ar aghaidh gan post buan a fháilt san áit chéanna. Go breá. Agus is minic a chuirtear i leith chathair na Bruiséile nach bhfuil saol sóisialta ró-iontach ann. An aontófá leis sin? Á, a mhalairt ar fad, tá an saol sóisialta ar fheabhas ar fad. Uaireanta bíonn sé rómhaith. Bhuil ó thaobh na Gaeilge de, d'fhéadfá do shaol ar fad a chaitheamh trí mheán na Gaeilge mar mar a dúirt mé, tá pobal an-mhór ann ó thaobh na Gaeilge de. Ní amháin ó thaobh na haistritheoirí agus na cúntóirí teangan, ach tá neart múinteoirí ag obair sna scoileanna Eorpacha ann a bhfuil an teanga acu freisin. Agus gan aon bhréag, d'fhéadfá do shaol ar fad a chaitheamh seacht lá na seachtaine trí mheán na Gaeilge amháin, más é sin atá uait. Níl chuile dhuine sásta leis sin. Bíonn daoine ann agus bíonn siad ag iarraidh cuid mhaith den saol a chaitheamh trí mheán na Fraincise, ní amháin chun feabhas a chur ar a gcuid Fraincise ach chun an saghas ciorcal atá acu a leathnú amach. Ach seachas é sin tá club mór láidir lúthchleasaíochta ann, an Cumann Lúthchleas Gael sa Bhruiséil agus tá foireann peile, foireann iománaíochta, foireann peile na mban agus foireann camógaíochta ann freisin. Tá mise féin páirteach san fhoireann iománaíochta agus bíonn comórtais againn ó thús na bliana go deireadh na bliana, idir mhí Mhárta agus mí Dheireadh Fómhair, ar fud na hEorpa. I mbliana bhí comórtais, go dtí seo i mbliana do bhí comórtais againn in Berlin, Lucsamburg, insa Bhruiséil féin. Tá ceann eile le bheith againn an mhí seo chugainn in Copenhagen sa Danmhairg agus beidh ceann eile againn in Dresden i mí Dheireadh Fómhair. Sin an iomáint amháin. Bíonn comórtais in áiteanna eile ag na peileadóirí.
An mbíonn sibh ag imirt in aghaidh foirne Éireannacha nó. Em, bhuel, foirne ó chathracha cosúil le Munich nó Madrid nó Lucsamburg nó Dresden nó Hamburg, Berlin, Cologne. Uaireanta bíonn eh, neart Éireannach ar an bhfoireann. Uaireanta eile, i gcás cathracha áirithe cosúil le Dresden, ní bhíonn ach Gearmánaigh ar an bhfoireann. So bíonn an caighdeán difriúil ó chathair go cathair, mar a shamhlófá. Ach uaireanta bíonn meascán maith d'Éireannaigh agus eachtrannaigh. Uaireanta bíonn neart eachtrannach ar an bhfoireann. I gcás na Bruiséile, níl mórán eachtrannach ar fhoireann iománaíochta na Bruiséile ach Ar an bhfoireann camógaíochta tá neart Francach, mná agus Beilgeach ag imirt ar an bhfoireann camógaíochta agus tá sé an-shuimiúil bualadh le neart daoine agus tá saol sóisialta an-mhaith agus an-leathan againn ón taobh san de, leis na deiseanna taistil agus gach rud, yeah, yeah, tá sé an-mhaith.
So ní airíonn tú uait Éire mar sin? Ah, uaireanta airíonn. I mean, chaitheas, bhí, bhíos, eh, daichead nuair a d'fhág mé tír na hÉireann chun dul go Lucsamburg. So tá an chuid is mó de mo shaol caite agam anso, eh, seachas sealanna, eh, anseo agus ansiúd leis an arm thar lear. Eh, ach fós ó thaobh mo mhuintire de, tá an chuid is mó de mo mhuintir agus muintir mo mhná céile, tá siad anseo. Tá na páistí ag fás aníos an t-am ar fad agus ag dul in aois agus tá an bheirt is sine ar ais anseo ar an ollscoil cheana féin, rud a chruthaíonn dúshláin eile ar ndóigh domsa agus do mo bhean-sa ach, Sin cuid den saol. I mean, fiú dá mbeinnse anso in Éirinn, i mBaile Átha Cliath, d'fhéadfadh sé tarlú go mbeadh na páistí i nGaillimh nó i Luimneach nó thar lear. Sin cuid den saol. So, bíonn, bíonn cuid mhaith den am agam anso in Éirinn. Tagaimse abhaile go rialta. Tá sé an-éasca teacht abhaile go rialta. Bíonn eitiltí Ó, uaireanta bíonn idir cúig agus sé eitilt in aghaidh an lae idir an Bhruiséil agus agus Baile Átha Cliath. Tá, so níl aon dúshlán ann ón taobh san de. An filleadh abhaile. Yeah. So, mar fhocal scoir, mar sin a Sheáin, abair go bhfuil duine ag cuimhneamh ar a bheith ag obair sa Bhruiséil ach go bhfuil sé idir dhá chomhairle faoi. Cad iad na rudaí a déarfá leis an duine sin le cur ina luí air glacadh leis na deiseanna atá ar fáil? Bhuel, caithfidh an duine glacadh leis go bhfuil ardchaighdeán ó thaobh na teanga scríofa ag teastáil mar reachtaíocht don chuid is mó a bhíonn le haistriú againn agus ní féidir aon doiléire a fhágáil ann nuair a scríobhtar, nuair a aistrítear an reachtaíocht. Caithfidh sí bheith soiléir. an rud atá in sa reachtaíocht. So tá cruinneas ana thábhachtach, cruinneas gramadaí, cruinneas scríofa. Mholfainn do dhaoine cúrsa sa chruinneas a leanúint cibé áit gur féidir leo é sin a dhéanamh. Leagaimse ana-bhéim ar an séala, séala na Gaeilge, mar sé sin an cháilíocht is is soiléire domsa faoi chumas an duine sin agus eagraítear é go minic. Mholfainn do dhaoine cúrsa ullmhúcháin a dhéanamh áit éigint agus an scrúdú féin don séala a dhéanamh ina dhiaidh sin. Ach mholfainn do dhuine an obair a chur isteach ar dtús An duine féin a ullmhú agus na cáilíochtaí is fearr agus is féidir leis an duine a bhaint amach. Cinnte.
Agus luaigh tú cúrsa cruinnis ansin. Bheinnse i dtrioblóid mhór mura luafainn an dianchúrsa ullmhúcháin i gcruinneas na Gaeilge atá againn anseo i nGaelchultúr agus beidh sé sin ag tosú ag deireadh mhí Mheán Fómhair. Yeah, yeah.
Sin ceann de na samplaí is fearr gur féidir liomsa a shamhlú, an cúrsa, an ardchúrsa sin. Go breá. So em sin é a cheann táimid tagtha chuig deireadh chlár na seachtaine seo so go raibh míle míle maith agat arís as bheith linn. No fadhb, míle buíochas. Agus libhse a bheith as bheith ag breathnú air seo. Em sa chéad chlár eile sa tsraith em a chraolfar craolfar Dé Máirt seo chugainn beidh mo chomhleacaí Éamonn Ó Dónaill i mbun cainte le Pádraig Ó Mianáin, eagarthóir an fhoclóra nua Béarla-Gaeilge Agus má tá tú ag iarraidh bheith ar an eolas faoi Deiseanna Duitse, ná déan dearmad súil a choinneáil ar Facebook, Twitter agus Instagram Ghaelchultúir le sonraí a fháil maidir leis na cláracha sin. Mar sin, go dtí an chéad uair eile, slán agus beannacht.